mali jɛro ne m'a fɔ wɛrɛ n'aw bɛ mɔgɔ jigi tigɛ a y'an jigi tigɛ dɛ bilahi aw y'an jigi tigɛ dɛ depi maci in daminɛ ne y'a fɔ n ko ninnu tɛ depi o don depi aw ni gambi ne bɔra k'a fɔ yan depi aw ni gambi ne y'aw ye ne y'a dɔn ka fɔ c'est pas la peine quoi jɛnɛpo e ni san pɛrɛn cɛ jɛnɛpo dɔw yɛrɛ b'a la ko bisuma aw ye balontan dɛ aw ka kan ka mɔgɔ min ci quatre à zéro depi maci daminɛ aw bɛ taa pɛnaliti ɲini olu fɛ aa aw kana da magasuba kun sa magasuba tɛ magasuba y'a seko kɛ ni zuwɛri zuwɛri fila mali yɛrɛ zuwɛri bɛɛ ta i k'a lajɛ zuwɛri fila dɔrɔn de bɛ min ka ye nimoro sɛti nimoro de u ka vɛnsisi yɛrɛ nɔ o kɔni o bɛ taa kunfɛ dɔrɔn vɛnsisi in bɛ taa kunfɛ dɔrɔn nimoro sɛti ani nimoro de n'olu bɔr'a la ni ee nɔ ee aw ko k'aw bɛ taa coupe du monde na aw ni san pɛrɛn cɛ n'aw taara coupe du monde aw bɛ se tinezi la tinezi aw bɛ s'a la. aw bɛ se ka tinisi gosi tinisi wa tinisi bɛ taa fo nin finali la tinisi bɛ taa fo nin finali ha k'aw ka taa ka musokɔrɔbaw jɛ wari la ka cɛkɔrɔbaw jɛ depi ne ye jɛnɛpo ye arapɛri ninnu nɔfɛ ka jɛnɛpo ye arapɛri ninnu nɔfɛ ne y'a dɔn k'e ka ko banna e ka balontan banna pewu k'e to piyano fɔ la k'e to npogotigiw nɔfɛ e e ka e a banna pewu dɔw yɛrɛ bɛ yen ko nɔsi arasani bɛ min kun e nana faransi yan dɔrɔn e y'i ta kɛ tubabu muso ɲini san kelen den naani bilahi nɔsi fa tun bɛ monako la tan o nana faransi dɔrɔn tubabu musow dɔrɔn san kelen den naani a si ni si tɛ ba la a den si ni si tɛ ba la e fasajuru tigɛlen denmisɛnnin k'i fasajuru tigɛ a nɔsi e yɛrɛ kun man kan ka don yɛrɛ n don e man kan ka don ha o nɔsi yɛrɛ tɛ se balontan na yɛrɛ nɔsi nɔsi nɔsi tɛ se balontan yɛrɛ la aw filɛ ka mɔgɔ jigi tigɛ ka sedawo ɲɛ don mɔgɔ la fu ni ni ni gine bisawo u ye balontan dɛ wa gine bisawo n'a sɔrɔ ko ne faso kun tɛ ne kun bɛ gine bisawo de supporter parce que i tɛ se mɔgɔ mɔgɔ la n'i taara n'a tigi ye tir au but la a tigi ka n'i taara n'a tigi ye tir au but la ça va quoi guinée bissau y'aw nɛgɛ ka taa n'aw ye tir au but de la taara n'aw ye tir au but la ça va u ka gardien dɔ yɛrɛ bɛ u ka atakan dɔ yɛrɛ bɛ yen ko disuwiti min bɔra ta o disuwiti tɛ pa faga ko kone atakan ka taa kan na kara ni penaliti ma da ni penalty ma ni penalty ni penalty ma fiyɛ ni penalty ma fiyɛ e tɛ e tɛ bi don k'o ye atakan ye aw bɔra a ɲɛna dɛ parce que n'aw kun taara ɲɛfɛ dusukasi tun bɛ mɔgɔ faga aw bɔra a ɲɛna dɛ mɛ mali ma deli ka nin ɲɔgɔnna ikibu kolon sɔrɔ an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ a y'a fɔ yɛrɛ mali ikibu jumɛn hali n'an bɛ bɔ hali n'an bɛ bɔ hali n'an bɛ bɔ de aw delila k'anw taalen kan na ka na k'an tɛ bi fila ni saba don k'a sɔrɔ penaliti tɛ han ninnu de taa u t'u jɔ bobara yɛrɛyɛrɛ de la a da bɛɛ muso ko k'u ka kulusiw lajigi ka woro layɛlɛ dusu kisɛ kelen t'aw kɔnɔ faden sago ninnu ni ni ikibu faden sago guinée équatoriale guinée équatoriale guinée équatoriale nin ikibu faden sago ikibu ye aw ni ala ni kira cɛ ka taa munumunu jɛnɛpo jɛnɛpo ni e o de kama i sigilen don i sigilen don i ka ekibu la banc na i tɛ zuwe i ka ekibu mɔgɔw t'i lazuwe parce que i tɛ se balontan na nɔsi e tɛ se foyi la e tɛ se pa paga la nɔsi ekibu nin zuwɛri ɲuman da a tɛ tɛmɛ mɔgɔ saba kan nin ekibu a zuwɛri ɲuman da mɔgɔ saba e tɛ se foyi la bisuma e min tun bɛ dabaya la u ye n wele mankɛnɛ dɛ n donna tan n bɔra tan nin tɛ yan kabi ala k'an da ikibu ka cent vingt minutes même un seul tir cadré tir cadré kelen mali ma ye cent vingt minutes tir cadré kelen pe aw ma sɔrɔ cent vingt minutes kɔnɔ i taara y'anw jigi tigɛ aw y'an jigi tigɛ dɛ perezidan ka fɛn bɛɛ fɔ aw ye ka stade 26 mars dilan k'o bila aw ka t'aw jɔ ka balon tan k'a bɛɛ kɛ munumunu ye aw ma se ka foyi ɲɛnabɔ jɛnɛpo ne tigɛr'e la dɛ n tigɛr'i la bi n tigɛr'i la sini nɔsi ne tigɛr'e la dɛ ne tigɛr'i la bi n tigɛr'i la sini bilayi n tigɛra i la wa hali i ka club tigɛlen don i la aw tɛ balontanna ye dɛ aw ye mɔgɔ minnu ee an ka ta jila ninnu tile la ani ani seyidubilen ninnu hali n'u bɛ bugɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko nɔn u bugɔra mɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna o aw fana bɛ maha maha de ye garidiɲɛw ka fɛnkɛ ye ne m'a f'i ye ko mali gɛrɛgɛrɛ bɛɛ bɛ maha kɔ ka maha yɛrɛ to hali maha sen ma hali maha maha man tɛ ka tɛmɛ mali federation da fɛ tant que maha de da bɛ mali balontanko la depuis kunun fɔ bi a sigilen banc na a tant que maha da b'a la foyi tɛ ɲɛnabɔ ja maha bɛ yen ne yɛrɛ ye maha ye bi ja a bɛ yen a bɛ yen nɔ ko gardien ko entraîneur don maha a bɛ yen k'ale de bɛ gardien choisir a bɛ yen nɔ ko mali gɛrɛgɛrɛ bɛɛ bɛ maha nɔfɛ maha yɛrɛ de sen man kan tɛ ka tɛmɛ mali federation da la mais mɛ komi aw dɛsɛra an tɛ seribilenw tile la fɛn sugu tɛ yen mɛ an bɛ ɲɔgɔn buruja tile de la i b'a ta jamana ye u ɲɔgɔn buruja u k'i ɲɛbɔ mali balontan na ni ni an bɛ ɲɔgɔn buruja n'aw y'an dusu kasi an fana b'aw dusu kasi de dusukasi an b'aw dusu kasi an bɛ ɲɔgɔn buruja de na na komi seribilen ninnu tile tɛmɛna wɛrɛtɛmaw bɛ dabayaw kɛ sisan bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛ ɲɔgɔn buruja de jɛnɛpo e tɛ pa paga ye nɔsi e tɛ pa paga ye aw kana da jarasuba kun dɛ entraîneur y'a ka baara kɛ nigɛri ninnu nagasilen de don a jateminɛ guinée équatoriale gambi aw dɛsɛra k'olu gosi yan aw ni aw ni sanpɛrɛn cɛ ni ni ekibu bɛ se ka ni ekibu ni ekibu bɛ se ka taa ni ekibu ni aw yɛrɛ k'aw lajɛ bayi aw ji bɛɛ bannen don hali joueur kɔgɔlen t'a la aw bɛɛ fasalen don k'aw fasa aw bɛɛ ba k'aw jinin bɛɛ sama ka bɔ aw la k'aw jininw ban ni ne y'aw ye bilahi ni ne y'aw ye ni ne y'aw ye kuwa aw joueur kunbaba yɛrɛ t'a la yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ vɛnsisi vɛnsisi kɔni tɛ sa ale bɛ balon t'a kunfɛ de ka taga cent vingt miniti binin kelen aw ka dɛsɛ k'o don bi kelen mɛ ni eliminatɔri don dɔrɔn o bɛ aw tɛ o aw tɛ dɛ anw de don bilahi aw tɛ anw de don aw aw sari u ka u ka o de kama ATT ala ka hinɛ ATT la ATT y'a fɔ ko fɛn bɛɛ kɛra Mali balontannaw ye ko mɛ k'u tɛ se ka kubu ta ko basikɛtikɛlaw de bɛ kubu ta ko k'olu dɛmɛ k'an garisɛgɛ man di balontan na k'an ka basikɛti k'olu de bɛ kubu ta ko k'u dɛmɛ aw tɛ pa paga ye aw tɛ mɔnɛ bɔ faso la dɛ n'a fɔra k'anw ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na anw ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o dusukasi b'anw kan aw fana kana anw dusu kasi anw tɔ dusu kasi walahi aw y'an tɔɲɔ aw y'an tɔɲɔ dɛ aw ka kulɔbu k'aw dusu ala k'aw bɛɛ kɛ paya k'aw kulɔbu la ɲinan kulɔbu k'aw aw bɛɛ gɛn aw si kana jouer aw ka kulɔbu la aw bɛɛ ka gɛn parce que aw aw tɛ aw tɛ foyi ye depi ne ye jɛnɛpo sigilen ye ne y'e sigilen ye buteyi ta la buwati la k'e sigilen ye piyandoze la ne y'a dɔn k'e cɛnin halakilen don i m'i fasalen k'i jinin bɛɛ sama ka b'i la i m'i fasalen sa jɛnɛpo i fasara sa k'i jinin bɛɛ sama ne ye depi ne y'e ye arapɛriw nɔfɛ k'e ye arapɛriw nɔfɛ kulusi lajigin na k'e ye arapɛriw nɔfɛ depi ne y'e ye arapɛriw nɔ ne y'a dɔn k'e ta tiɲɛna ko jɛnɛpo e donna deuxième mi-temps na k'e bɛ jouer guinée équatoriale joueur ninnu bɛ jouer fan jumɛn u bɛ jouer min e donna deuxième mi-temps na e ma se foyi jɛnɛpo fana o su ka fisa ni nɔsi ɲɛnama ye kɔ muso den muso naani si den naani si ni si tɛ ba la jɛnɛpo su ka fisa ni e nɔsi ɲɛnama ye ka taa arasani k'i kun k'i jɔ e ni san nin ye balontan cogo de ta e balontan cogo de nin e n'ala cɛ nin ye balontan cogo ye han ani jɔn wɛrɛ ko bisuma bisuma nin y'aw balontan cogo di hali tir cadré i b'a ko kolo t'u sen na ne tɛ kuma penalty kan sa n'i y'an selen ye penalty la est ce que penalty ballon kun don wa est ce que est ce que ni ballon kun ye penalty ballon ye ballon in kun tɛ penalty ballon ye o n'i y'an selen ye penalty la dɛ mali zuyɛriw de ye fugariw ye mali zuyɛriw de ye maa barika bannenw ye ninnu ye fugariw de ye ninnu ye ba aw fana b'a ko duwawu b'aw nɔfɛ wa nin y'aw ta tiɲɛlen dɛ nin y'aw nin y'aw aw mago salen de ye aw ka ko banna pewu a bɛɛ ka misɛn foyi m'u misɛnya ala ni jɛnɛya kɔ a bɛɛ jula ka jugu ni min ta depi depi ne ye ninnu ye don min na dep'u ye kɔntara sɔrɔ ka na erɔpu hali maliyɛn musow tɛ kuma u fɛ fo tubabu muso a bɛɛ tubabu muso de n'u ye tubabu muso ye f'u bɛ yɛrɛ yɛrɛ k'aw to tubabu muso fasaninw kan aw bɛ kɛ fɛn ye jɛnɛpo e ma t'i bala ivoirien den dɔ la a e a sɔnna i filanw ma ka i filanw ma ka balon tan k'u avenir ɲɛɲini e taara i ta kɛ muso furu ye ka t'i bala ivoirien denni na depi ne y'e ye o denni nɔfɛ ne y'a dɔn ko nin ye mago salen ye n'a fɔra su kɔnɔ siɲɛ naani naani k'e ka tila ka taa balon tan faso y'o bɛ bɛn wa siɲɛ naani naani su kɔnɔ i m'i ji ni bannen e ka taa ivoirien denni nɔfɛ a anbarigo sigilen don mali kan wa u y'u ka gow de cɛ ka taa n'u ye fɛnɛ ne m'a f'i ye n ko n'u ka musow taara u y'u ka sungurunbaw de cɛ k'o tug'u nɔfɛ aw hakili la k'an bɛ diɲɛ k'an b'o tile de la u ka musow cɛ ka t'o nɔfɛ ka t'o laloge hôtel wɛrɛ la mɔgɔw bɛ entraînement na wagati min na aw bɛ aw bɛ aw bɛ taa jɛnɛya la ka sɔrɔ ka bɔ k'aw bɛna ko wa k'an ka tɛgɛrɛ f'aw kun depuis ninnu ni ganbi ne ma video kɛ yan u ni ganbi ka match ne ma video ne m'a fɔ aw ye n ko ninnu ne ye ninnu ye yɔrɔ min na ne m'a fɔ aw ye n ko nɔsi tɔgɔ in tɛ balontanna ye ne m'a fɔ n ko jɛnɛpo in tɛ balon tan dɛ u ni ganbi depi ne y'a ye dɔrɔn ne y'a dɔn ko ninnu ta tiɲɛlen don n ko ninnu tɛ papaga ye aw y'an tɔɲɔ dɛ aw y'an tɔɲɔ wa ala k'aw tɔɲɔ dɛ bilahi an dusu kasilen don dɛ aw y'an dusu kasi ala k'aw fana dusu kasi ala k'aw dusu kasi dɛ n'i y'u ye eh, kupudafiriki juniɔriw ni kupudimɔni juniɔriw la u bɛ balon tan b'a kɔnɔ ko mali zuyɛriw ɲɔgɔn tɛ dɔwɛrɛ tɛ kɔntara ɲini don n'u kɔmansera ka miliyɔn kelen ni miliyɔn fila sɔrɔ ka kɔntara sɔrɔ baara banna o bɛ sɔrɔ ka na fasolamɔgɔw dusu kasi kabi ala ye mali da kabi ala y'an depi ne t'a dɔn dɛ mɛ depi ne ye mali dɔn don min na ko ne ye mali ekipu nasiyɔnali kanu ne ma nin ɲɔgɔnna ekipu kolon yɛrɛ ye ɲɛ la fiyewu a ɲɔgɔnna ekipu kolon tɛ yen nin ɲɔgɔnna ekipu kolon a tɛ yen